Esther Göbl Uí Shúilleabháin, cá bhfuair tú inspioráid chun an leabhar seo a chur le chéile. Bhí spéis agam sa scríbhneoireacht i gcónaí mar nuair a bhí mé níos óige agus sa choláiste, chum mé filíocht. agus ansin lean mé ar aghaidh ón bhfilíocht agus bhí mé ag scríobh drámaí beaga. Ach i ndáiríre, nuair a rugadh mo thriúr páistí, tá triúr páistí agamsa agus m'fhear chéile John, Saorla, Diarmaid agus Cian, sin í an uair ar thosnaigh mé ar an scríbhneoireacht do dhaoine óga. An raibh aon saghas smaoineamh agat faoi do stíl agus is scéalta deas iad seo. Ó, go raibh maith agat.
Bhuel, nuair a bhí mo pháistí an-óg ar fad, léigh mé scéalta dóibh gach uile oíche agus thaitin sé sin go mór leo. Agus thaitin sé go mór leo nuair a chuala siad a n-ainmneacha fhéin. So, i ngach uile scéal a d'inis mé, bhí Saorlaith, Diarmaid agus Cian ann. Agus chum mé scéalta a bhí bainteach leo féin. Agus an rud a tharla ansin ná go bhfuair mé an deis ceardlann scríbhneoireachta a dhéanamh le Ré Ó Laighléis. Scríbhneoir aitheanta é, go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta. Tá comhlacht foilsitheoireachta aige i gContae an Chláir agus bhí an t-ádh dearg liom go raibh an deis seo agamsa. Agus an rud a tharla ná go ndearna mé an cheardlann scríbhneoireachta leis agus thug sé an-spreagadh dom agus moladh dom agus d'iarr sé orm cur isteach ar scéim scéim na nOidí le Clár na Leabhar Gaeilge agus glacadh liom don scéim sin agus bhí Ré Ó Laighléis agam mar oide ar feadh na bliana agus seo mar a thosaigh mo shaol scríbhneoireachta mar bhí sprioc leagtha amach aige go mbeadh cnuasach scéalta críochnaithe faoi dheireadh na bliana. So, thabharfadh sé dáta dom agus scríbhinn, scéal amháin, agus ansin dhéanfadh sé léirmheastóireacht air agus b'fhéidir go mbeadh athchóiriú nó athdhréachtú le déanamh air. Agus i gceann cúpla mí bhí deich ngearrscéal scríofa agam. Agus san leabhar sin atá agatsa ansin, Eachtraí Uchtaí, seo iad an deich ngearrscéal a scríobh mé ag an am sin. An raibh sé deacair chun é sin, an raibh sé ar nó an raibh sé go maith go raibh saghas deadline agat? Ó bhí, bhí, mar bhí an saol an-ghnóthach agam ach chomh maith leis sin is duine eagraithe mé agus feidhmím go han-mhaith le spriocdháta agus cloífidh mé leis agus mothaím go maith go mbíonn an obair déanta agam in am so oibríonn sé, oibríonn sé go han-mhaith domsa.
Agus em, an bhfuair tú aon saghas em, dry period nó aon rud mar sin nó an raibh sé ag, ag, ag teacht amach go tapaidh? Bhí sé ag teacht amach go tapaidh. Anois, bhí trí scéal scríofa agam cheana féin agus mar gheall air sin ní raibh ach seacht scéal le déanamh agam. Ach bhí smaointe agam i mo chloigeann an t-am go léir ó thaobh a bheith ag scríobh. Mar an scríbhneoireacht a dhéanaim, tá sé, tá na scéalta bunaithe ar eachtraí a tharla sa bhaile do mo pháistí féin. Mar shampla, sa leabhar sin Eachtraí Uchtaí, an chéad scéal, An Fhiacail Scaoilte, seo faoi mo mhac is óige, Cian, nuair a bhí na fiacla ag titim amach agus bhí airgead ag teastáil uaidh ó shíóg na bhfiacal chun peil a cheannach nó bróga peile agus a leithéid. Agus ansin tá ceann darb ainm Diarmaid Deilgneach agus seo bunaithe ar mo mhac eile Diarmaid nuair a bhí an deilgneach air agus bhí an tinneas sin go dona aige. Agus mar shampla tá ceann eile sa cnuasach sin An Gruagaire agus tá sé sin bunaithe ar m'iníon Saorla. Bhí sí thart ar sé bliana d'aois nuair a ghearr sí a cuid gruaige. agus ní déarfaidh mé tada faoin stíl a bhí aici nuair a bhí sí críochnaithe. So tá siad bunaithe ar rudaí a tharla sa bhaile agus eachtraí a tharlaíonn do gach páiste agus an páiste ag fás aníos agus cuirimse mo chuid samhlaíochta leis an scéal ansin. Is as Longfort tú, an bhfuil sé sin ceart? Is as Longfort mé. Chun leabhar mar seo a chur le chéile trí Ghaeilge, Tá sé sin an-deas. Chomh maith leis sin, an raibh tú i gcónaí chun do scéal a chur a dhéanamh trí Ghaeilge? Ceapaim go raibh mé, mar tá an-ghrá agam don teanga agus lenár dtriúr páistí sa bhaile agus muid ag á dtógáil trí Ghaeilge, bhí sé i gcónaí tábhachtach agus tá fós, go mbeadh timpeallacht Ghaelach againne. Agus tá, creidim go bhfuil an léitheoireacht an-tábhachtach ar fad do pháistí óga. ní hamháin chun sult agus taitneamh a bhaint as ach aon uair a bhím ag léamh leis mo pháistí fhéin nó ag scríobh do mo pháistí fhéin nó do pháistí eile bíonn na buntáistí ar chúl mo chinn, you know na buntáistí go léir a bhaineann leis an léitheoireacht, an saibhreas teanga, an fhorbairt teanga. you know go bhfuil an léitheoireacht ag cur le samhlaíocht na bpáistí agus mar sin de. Agus cad faoi an ealaín álainn san leabhar? Bhí an ealaín go léir a bhí déanta sa leabhar déanta ag bean darb ainm Emily Colenso agus an foilsitheoir Móinín atá agam, sé sin Ré Ó Laighleis a bhí i gceist agam. Fuair sé fhéin an t-ealaíontóir seo agus tá na léaráidí go hiontach dar liom féin, na dathanna agus mothaím go gcuireann siad go mór le beocht agus le spiorad na scéalta. Sea, sea, tá siad an-deas. An mbeidh tú ag déanamh níos mó leabhar? An bhfuil suim agat chun leabhar eile a chur amach? Bhuel, tá trí leabhar eile foilsithe agam go dtí seo. Ó, iontach.
Tá an dara ceann, Rubble Tribble, bhuaigh an leabhar sin Leabhar na Bliana, an Gradam Réics Carló, tá dhá cheann eile agam freisin. Agus an bhfuil siad amach, na dhá cheann eile freisin? Ó tá siad.
An tríú ceann ná Is Mise do Chara, an ceathrú ceann ná Cleasaí an Coinín. Agus an bhfuil tú in ann na leabhair seo a fháil? Is féidir, go héasca. Ní gá ach dul isteach ar shuíomh Móinín, sin www. moinin. .ie go léir ar fáil ar an suíomh sin. So, an bhfuil tú fós ag scríobh nó an bhfuil tú róghnóthach ag an am seo? Bhuel, tá, táim tar éis sos beag a ghlacadh. Ó thaobh cúrsaí foilsitheoireachta, tá sé an-deacair ar gach comhlacht foilsitheoireachta i láthair na huaire, de bharr na gciorruithe agus gearradh siar a rinneadh ar chúrsaí Gaeilge an bhliain seo caite, agus níl a lán airgid ar fud na háite chun leabhair a chur i gcló. Is. Mór mór an trua é sin. Ach bím ag rá le Ré Ó Laighléis le Móinín. Nuair a thagann an t-airgead ar ais, tá go leor smaointe ag borradh i mo chloigeann agus beidh mé réidh. Coimeád suas le d'obair maith. Ó, déanfaidh mé sin.
Go raibh maith agat, Esther. Go raibh míle maith agat, a Aoife.

a ghlaonn na buachaillí de chantaireacht ón gclós scoile. Maidin fhuar atá ann. Tá ceann faoi ar Chian agus é ag teacht isteach geata na scoile leis féin. Ní thaitníonn na glaonna gránna leis. Ní thaitníonn na buachaillí gránna leis. Ní thaitníonn scoil ghránna leis. Le coicís anuas tá an t-iompar seo ar siúl. Cian lena cheann faoi toisc go bhfuil sé mantach. Máirtín maistín agus a chairde á chrá. Tá sé mantach ceart go leor, ach cad é atá cearr leis sin? Bíonn páistí seacht mbliana d'aois mantach, ar feadh tamaillín ar aon nós. Tosaíonn Cian ag smaoineamh. Cúpla seachtain ó shin, ba í mian a chroí a bheith mantach. Ba í mian a chroí a bheith saibhir. Is breá le Cian airgead. suim mhór aige, suim mhór aige suim mhór a bheith aige. Gach uair a thiteann fiacail amach as a bhéal faigheann sé airgead ó shióg na bhfiacal, ó Mhamaí agus ó Dhaidí, ó Mhamó agus ó Dhaideo, ó Aintín Brídín agus ó Uncail Seán agus ó na comharsana béal dorais fiú. Faoi láthair tá carn mór airgid aige sa bhaile i muga, muga mór bán atá i bhfolach faoina leaba, agus é taobh thiar de bhosca bréagán. Caithfidh tú a bheith cúramach i gcónaí agus airgead i gceist. Caithfidh tú a bheith cúramach nuair atá deirfiúr agus deartháir agat, sea, deirfiúr agus deartháir a bhfuil suim mhór acu in airgead freisin. Tá an muga lán go béal, fiche euro atá ann, ach ní bheidh Cian in ann geansaí peile, bróga peile agus peil a cheannach le fiche euro, ní bheidh. Tuigeann sé é sin. Ach is é an rud is tábhachtaí dó ná an pheil féin. Gheobhaidh mé peil iontach ar fhiche euro, arsa Cian. Ansin beidh éad ar na buachaillí gránna. Beidh an-éad orthu. Agus ní ligfidh mé dóibh imirt liom. Sea, éad orthu gan dabht, agus an bua agam! Ritheann na dea-smaointe trína intinn ach cloiseann sé glaonna garbha na mbuachaillí fós. Mantach! Mantach! Cian Mantach! Dúnann Cian a shúile ar feadh soicind agus ligeann sé eascaine as. Ó ó, ar sé, tá súil agam nár chuala éinne mé. Níl cead agam drochtheanga a úsáid. Níl línte uaim ón múinteoir. Tugann Cian sracfhéachaint ar na buachaillí. Máirtín maistín agus a bhaicle amadán. Nuair a deir Máirtín léim, léimeann siad, nuair a deir sé rith, ritheann siad, nuair a deir sé, Bígí ag eascainí! fanann siad ciúin ar feadh soicind agus ansin pléascann na heascainí astu. Is caoirigh iad! Caoirigh gránna. Tréad caorach agus a chaora dhubh. Caoirigh ag leanúint. Leis sin, buailtear Cian le cloch bhog ar chúl a chinn. Ardaíonn sé a lámh agus cuimlíonn sé a cheann. Go tobann, buailtear arís é, cloch eile! Ar an lámh an uair seo. Tá an phian nimhneach ach ní chasann Cian timpeall. Ní thugann sé aon aird orthu. Cloiseann sé Máirtín Maistín agus a thréad caorach ag magadh faoi. Lasann Cian go barr na gcluas ach níl éinne in ann a aghaidh a fheiceáil. Tá a cheann faoi. fiú. Leanann sé ar aghaidh go cróga trasna an chlós leis féin go faiteach. Faoi dheireadh, baineann sé doras na scoile amach. Isteach leis ar nós na gaoithe. Ligeann sé osna as. Ar a laghad tá sé slán sábháilte anois. Síos an halla agus isteach leis sa seomra ranga. Beannaíonn Bean Uí Néill dó agus iarrann sí air na leabhair Ghaeilge a chur ar bhord na bpáistí. leor amháin. Faoin am seo, tá na páistí eile ag brostú isteach sa seomra ranga. Rírá agus ruaille buaille ar feadh soicind, ansin ciúnas, ciúnas iomlán. Tá Bean Uí Néill iontach, ní gá di labhairt fiú, féachaint nimhneach uaithi agus is leor sin. Déan difear a bhuachaillín, ar sí le Cian, caithfimid tosnú ar an léitheoireacht láithreach. Tagann Cian go Bord Mháirtín Maistín. Tosaíonn sé ag crith agus tugann sé faoi deara go bhfuil allas faoina lámha. Bí cróga, bí cróga, a deir guth ina chloigeann, tóg go bog é, sea, ná féach air! Ná féach ar a bhaicle amadán! Sin é! Sin é! Anois, a pháistí, arsa Bean Uí Néill, osclaigí na leabhair ar leathanach a trí! Féachann sí ar Chian. Maith thú a Chiain, rinne tú an-job! Is breá le Cian moladh agus tagann meangadh mór gáire ar a bhéal. Uh-oh, tá sé ródhéanach! Ardaíonn sé na súile agus feiceann sé Máirtín Maistín ag stánadh air. Lasann Cian go barr na gcluas arís. Osclaíonn Máirtín Maistín a bhéal agus sleamhnaíonn na focail dá theanga. Mantach! Mantach! Cian mantach! Ach tá tuilleadh fós le rá aige. Leis an gcéad oscailt eile dá bhéal, sleamhnaíonn sruth drochfhocal dá theanga. Níor chuala Cian focail mar iad riamh ina shaol. Ní thuigeann sé iad, fiú, ach tá 'fhios aige gur drochfhocail iad. De luas lasrach tá Bean Uí Néill ina seasamh in aice le Máirtín Maistín. Agus cad é a dúirt tusa? ar sí go húdarásach. Tada, ar sé go dána. Seasann Bean Uí Néill os a chionn, níl cuma an-sásta uirthi. Cad é a dúirt tú? ar sise leis arís. Tada, a fhreagraíonn Máirtín Maistín, ach an uair seo tá crith bog ina ghuth. Bhuel, arsa Bean Uí Néill, tá's agam goidé dúirt tú, agus éist seo a bhuachaill. Tá sé déistineach. Déistineach, a deirim. Agus éist liom aríst, ní ghlacfaidh mé le drochtheanga sa seomra ranga seo. An dtuigeann tú sin, a bhuachaill? Ach, ach, ach ní thugann Bean Uí Néill aon deis dó freagra a thabhairt. Fanfaidh tú liom ag am sosa agus scríobfaidh tú céad líne domh! Níl cead agam drochtheanga a úsáid. Tá ciúnas sa seomra ranga. An-chiúnas. Ciúnas iomlán. Filleann an feall, filleann an feall, arsa Cian de ghuth íseal. Tamall ina dhiaidh sin, buailtear an clog agus brostaíonn na páistí amach go dtí an clós súgartha, ach ní bhrostaíonn Máirtín Maistín amach. Suíonn sé agus scríobhann sé, scríobhann sé agus scríobhann sé. Fiú ag am lóin fanann sé sa seomra ranga. Níl ach 50 líne scríofa aige agus tá 50 eile fós le déanamh aige. Mar sin suíonn Máirtín Maistín agus scríobhann sé, scríobhann sé agus scríobhann sé. Ahá, arsa Cian, fós eile. Filleann an feall. Filleann an feall ar an bhfeallaire. Tá Cian sona ann féin anois. Tá sé ceart agus cóir go bhfuil Máirtín Maistín i dtrioblóid. Tá sé tuillte aige. Tuillte! Ag dul abhaile dó, tugann Cian faoi deara go bhfuil an spéir gorm agus an ghrian ag taitneamh. Ar chlé air, feiceann sé baicle amadán Mháirtín Maistín. Tá siad ag fanacht ar a gceannaire ach tá Máirtín Maistín fós sa seomra ranga le Bean Uí Néill agus an príomhoide. Féachann siad ar Chian ach ní deir siad tada leis. Ar eagla go bhfuil plean gránna acu dó, ritheann Cian abhaile ar nós na gaoithe. Sa bhaile ar ball, tógann Cian a pheil agus amach leis ag imirt sa ghairdín. Is breá leis an pheil Ghaelach Samhlaíonn sé go bhfuil sé ag imirt i bPáirc an Chrócaigh. Cloiseann sé liúnna agus an lucht féachana. Coinnigh ort a Chiain! Maith thú a bhuachaill! Coinnigh ort a thaisce! Ó, an stíl! An casadh! An scil! Agus leis sin, cúilín! Tarraingíonn Cian cic láidir ar an bpeil. Suas, suas, suas san aer léi agus anuas, anuas, anuas léi ar an mbóthar. Ó, a thiarcais! Mo pheil! Mo pheil! Ach níl cead ag Cian dul amach ar an mbóthar, tá sé ró-dhainséarach. Ach ní feicfidh Mamaí mé, arsa Cian faoina anáil. Tá sí ag folúsghlantóireacht, beidh mé cúramach. Amach le Cian ar an mbóthar go mall. Tada. Féachann sé ar a chlé. Tada. Féachann sé ar a dheis. Tada. Diaidh ar ndiaidh siúlann sé suas an bóthar, é ag cuardach sa díog agus, Aha! arsa Cian. Seo í, tá an pheil neadaithe i log sa díog agus caoi mhaith fós uirthi. Beireann sé greim uirthi, ansin tarraingíonn sé cic mhór uirthi. Suas, suas, suas san aer léi, anuas, anuas, anuas léi, sa ghairdín. Iontach! arsa Cian. Anois, caithfidh mé brostú, tá an lucht féachana ag glaoch orm, Cian Ó Coinn, peileadóir den scoith! Leis sin, Cloiseann sé guth garbh taobh thiar de. Mantach! Mantach! Cian Mantach! Casann Cian timpeall agus cé a fheiceann sé ach Máirtín Maistín. Tá sé ag rothaíocht ina threo, é dearg san aghaidh agus cuma an-ghránna air. Fan orm! a ghlaonn sé agus nimh ina ghuth. Fan orm, a phleidhce. Nuair a bheirim greim ort! Stánann Cian air. Tá a phort seinnte dar leis, tá Máirtín Maistín ina fhear buile anois. Ach a bhuí le Dia, mura mbuaileann roth thosaigh an rothair cloch mhór atá ina luí ar an mbóthar. Suas, suas, suas san aer le Máirtín Maistín, anuas, anuas, anuas leis. Titeann sé ina chnap ar an talamh. Tagann uafás ar Chian, tá fonn air rith, tá fonn air rith go tapa. Ansin, tugann sé faoi ndeara nach bhfuil Máirtín ag bogadh. Ó, a thiarcais, arsa Cian, ná habair liom gur thit sé i laige. Go mall stadach, siúlann Cian i dtreo Mháirtín Mhaistín. Bogann sé. Ligeann sé cnead as agus suíonn sé suas. Tá fuil ar a lámh. Tá fuil ar a ghlúin. Tá fuil ar a bhéal. Ardaíonn Máirtín Maistín a lámh agus cuimlíonn sé a bhéal. Ansin, féachann sé ar an talamh. Díreach ansin, ina luí lena chéile, tá ceithre fhiacla beaga bána. Breathnaíonn Cian go géar ar na fiacla. Breathnaíonn sé go géar ar Mháirtín Maistín. Ó, a Mhuire Mháthair, arsa Cian, tá tú mantach! Tagann cuma fhaiteach ar Mháirtín Maistín agus pléascann sé amach ag caoineadh. Máirtín Maistín ag caoineadh! Tá ionadh ar Chian. Bhuel, is buachaill deas cineálta maiteach é Cian. Go mall stadach, suíonn sé síos ar a ghogaide agus cuireann sé a lámh ar ghualainn Mháirtín Maistín. Ná bí buartha, ar sé, fan go bhfeicfidh tú! I gceann cúpla seachtain, Beidh cíor fiacal nua agat, fiacla bána úrnua. Féachann Máirtín Maistín sna súile ar Chian. Go raibh maith agat, ar seisean, agus, agus tá brón orm, tá an-bhrón orm. Feiceann Cian na deora ina shúile, ní gá focal eile a rá. Cabhraíonn Cian leis seasamh suas. Cuireann sé an rothar in aice leis an mballa agus tugann sé Máirtín Maistín isteach chuig Mamaí. 'A stóirín, cad é a tharla? ar sí go himníoch. Láithreach tá an bosca garchabhrach ag Cian. Insíonn sé scéal na timpiste do Mhamaí agus í ag glanadh na cneá ar bhéal Mháirtín Maistín. 'Agus cad é is ainm do do chara nua? arsa Mamaí le Cian. 'Máirtín Mais. Stopann Cian den chaint. Goidé dúirt tú? arsa Mamaí arís. Máirtín. Máirtín is ainm dó. Máirtín. Nach bhfuil ainm álainn agat, arsa Mamaí le Máirtín, í ag cur bindealáin ar a lámh go mánla. Féachann an bheirt bhuachaillí ar a chéile. Tagann miongháire ar bhéal na beirte agus pléascann siad amach ag gáire. An mhaidin dár gcionn, siúlann Cian isteach sa chlós scoile leis féin. Tá sé ciúin. Féachann sé timpeall an chlóis. Stadann a chroí. Tá Máirtín Maistín agus a bhaicle amadán ag cúinne na scoile, iad i mbun comhrá lena chéile. Nuair a fheiceann Máirtín Maistín Cian, imíonn sé óna chairde agus siúlann sé chuige. Haigh a Chian, ar sé go cúthail. Ar mhaith leat imirt liom? Féach, tá peil agam, seanpheil a fuair mé sa bhaile i gcúl an ghairdín. Breathnaíonn Cian go gearr ar Mháirtín Maistín. Tosaíonn sé ag smaoineamh. Ní Maistín é Máirtín anois, a deir guth ina chloigeann. Filleann an feall, níl aon dabht faoi sin. Ach is olc an ghaoth nach séideann maith do dhuine. Féachann na buachaillí ar a chéile agus. Pléascann siad amach ag gáire. Ara ó a Mháirtín, arsa Cian, imreoidh mé leat, fadhb ar bith. Beidh mo pheil nua agam go luath. Ritheann siad sa chlós lena chéile, iad ag caint, ag gáire agus ag tarraingt ciceanna ar an bpeil. Beirt bhuachaillí seacht mbliana d'aois, iad beirt mantach, iad beirt sona.